Dia dhaoibh a chairde agus fáilte isteach arís inniu ag na físeáin ceardaíochta. Tá súil agam nach bhfuil caill ar bith oraibh anois sa mbaile na laethanta breá seo atá againn. An chéad rud eile, tá mé ag goil a spáint daoibh cén chaoi le déanamh. ná cineál fráma do ghriangrafanna mar atá seo, ceann cosúil leis seo. Tá an ceann seo déanta as píosa de chárta agus rud beag de chairtchlár thiar ar chúl ionas go seasfaidh sé. Ní theastaíonn uaibh ach rud beag dathanna agus cairtchláir agus píosa de chárta agus chomh maith céanna d'úsáid b'fhéidir péint nó rudaí le dathú a dhéanamh. Fan liom agus spáinfidh mé cén chaoi le seo a dhéanamh. Leis an fráma seo a dhéanamh, teastóidh na hábhair seo uait. Teastóidh píosa de chairtchláir, rialóir, gliú, roinnt dathanna, criáin, nó fiú an péint más mian leat, grianghraf amháin agus cárta, is cuma cén dath. Leis an bpíosa seo den fráma a dhéanamh, caithfidh muid roinnt toiseanna. Teastóidh an rialóir uait anois. Ar bharr an chárta, tomhais amach chúig ceintiméadar ón gcoirneál seo. So, caithfidh sé a bheith chúig ceintiméadar ón taobh seo agus marcáil ar bharr an chárta, mar sin. Ansin, iompaigh an rialóir thart. agus déan chúig ceintiméadar eile mar seo, agus tóig trasna an rialóir agus ón spota sin ar bharr an leathanaigh marcáil chúig ceintiméadar eile, agus ansin tá sé in am bosca a dhéanamh. Anois, má fheiceann sibh, tá an cheithre choirnéal marcáilte amach, agus tá siad seo uilig le gearradh amach leis an siosúr. Anois, bíodh duine fásta i láthair nuair atá sibh á dhéanamh seo. Ní gá dhaoibh ach na cearnógaí. a ghearradh amach. Anois, tá sé sin gearrtha amach a'm leis an siosúr, agus tá sé in am a'inn a ghoil agus rud beag dathú a dhéanamh. Leis an bhfráma seo, tá mé ag goil na crayons seo a úsáid. Níl orainn ach píosa go dhathú a dhéanamh anois inniu. agus tá mé ag goil ag cur ciorcalachaí ar an gcaoi seo anois, rud simplí le spáint daoibh. Nuair atá sé críochnaithe nó an dathú isteach déanta agaí, breathnóidh sé rud éigin cosúil le seo, agus beidh a ndóthain spás fágthaí le an griangraf a chur isteach. Leis an céim seo a dhéanamh, teastóidh gliú,

agus lúb suas é chomh maith go dtí chomh fada leis an gcoirnéal. Mar sin, is bí cinnte go lúbfaidh sibh isteach é. Mar sin. Más mian libh, is féidir an gliú a chur thíos anseo, just b'fhéidir spota nó dhó a chur ann. Tá sé sin suas agaibh féin, b'fhéidir spota sin sa lár, spota ar na coirnéalachaí ionas go gcoinneoidh sé le chéile. Anois nuair tá an cheithre thaobh dúbailte isteach agaí, breathnóidh sé ar an gcaoi seo. Tá sé in am againn an grianghraf a chur isteach anseo ann. Rud, an rud a ndéanaimse ná spota beag gliú, rud beag bídeach, a chur isteach ina lár mar sin. Ceann beag. An grianghraf a fháil agus a bhrú síos. ar an gcaoi seo sa bhfráma. Leis an seastán a dhéanamh, teastóidh píosa dronuilleogach mar seo de chairtchlár. Lúb an dá choirnéal mar seo le chéile. Anois agus an gliú agaibh, cuir an gliú seo mar a dúirt mé. Ní theastóidh méid sin ach rud beag. Ar chúl agus ar íochtar an fráma seo, cuir síos díreach ina lár an méid atá sibh in ann. timpeall an méid sin. Agus bígí ag brú síos air, ach ná brú síos ró-throm air, just ar bheagán. Agus tríd an am bí cinnte go bhfuil íochtar an seastán, go mbeidh sé ag bualadh an dromchla, mar shampla síos mar sin, go mbuailfidh sé. Now, ní féidir liom a dhéanamh anois mar tá an gliú fliuch. Caithfidh sibh é a fhágáil timpeall 10 nóiméad nó b'fhéidir 20 nóiméad sula n-oibreoidh seastán daoibh. Anois tá an tionscadal sin déanta againn.